Ah! Tá lúcháir as cuimse orm sin a chlos bhí nuair a briseadh an scéal eh bhí lúcháir orm eh is iontas eh Dé Tainm atá air. Dóchas atá ann agus táimid fíor bhródúil as an duais a bhaint amach go háirithe i ndiaidh achan rud eile atá titim anuas orainn. Yeah. Yeah, is irischlár seachtainiúil atá ann, Ruaille Buaille ar Highland Radio. Clúdaíonn muid réimse leathan d'ábhair, macasamhail cúrsaí cultúrtha, cúrsaí teanga agus ceol srl, aithriseoireacht, aisteoireacht, drámaíocht agus na leithéidí, rud ar bith is féidir linn a chraoladh atá ar chaighdeán measartha ard. Bíonn, déanaimid ceangailt leis na scoilteacha agus na institiúidí oideachais thart ar an Iarthuaisceart. Táimid ag freastal ar an phobal Gaeilge agus. Muintir atá ag foghlaim teanga idir a trí chontae, Contae Thír Eoghain, Contae Dhoire agus Contae Dhún na nGall. Agus cé gur clár Gaeilge atá ann cuirimid fáilte roimh a éisteoirí d'achan chineál, táimid ar fáil ar an idirlíon chomh maith fríd highlandradio.com, tá achan rud. craolta go beo a chuid déantar na cláraithe uilig a dhéanamh is tá siad ar fáil beo agus bíonn podcraoltaí ann i ndiaidh an chláir fosta. Níl siad uilig ar fáil faoi láthair mar tá muid ag déanamh cláraithe réamhthaifeadta ach na cláraithe atá déanta beo bíonn siad ar fáil ar podcast ar suíomh an stáisiúin chomh maith. Bhuel, tá mé sa bhaile faoi láthair, ní raibh mé sa stiúideo ó mí Márta a bhí ann, ach tá cuid mhór stuif réamhthaifeadta agam is cuirim an clár le chéile agus an eagarthóireacht mar a dúirt tú. Ach rinne mise an clár uilig go léir and is mise an léiritheoir agus an láithreoir agus déanaimse na cnaipí istigh sa stiúideo agus déanaimse teagmháil leis na haíonna, duine aoicheolta, Duine atá chun píosa beag cainte a dhéanamh ar maidin amárach. Mise a dhéanann achan rud eile go díreach ach cuidíonn na láithreoirí eile ag an stáisiún liom le poiblíocht, cúrsaí poiblíochta agus bolscaireacht agus tá foireann breá dearfach bríomhar a tugann tacaíocht domhsa le linn na bliana. B'fhearr liomsa i bhfad an clár beo mar cruthaíonn sé atmaisféar agus an smaoineamh atá sa chúlra i gcónaí nó go bhfuil muid ag déanamh teagmháil le daoine mar a bheadh duine comharsan ag bualadh isteach ar teach s'acu agus ag caint ar chúrsaí an tsaoil agus tá sé iontach neamhfhoirmiúil agus bíonn i gcónaí píosa craic ann. Agus sílim go bhfuil sin tábhachtach. B'fhearr liomsa i bhfad é a dhéanamh beo mar má dhéanann tú botún tá sin saghas normálta chomh maith agus tagann sé trasna go nádúrtha bhfuil a fhios agat. Tá i bhfad níos mó craic ann fosta. Tarlaíonn rudaí ar an aer nach dtarlaíonn nuair atá tú ag déanamh taifid. Mothaímse i bhfad níos compordaí ag obair ar beo ar an aer. in áit bheith ag déanamh rudaí roimh ré. Saghas comhrá atá i gceist agus tae agus comhrá go díreach mar a dhéanfá le duine de do chomharsanaí, bualadh isteach agus bladar a bheith agat agus cupán tae agus tá a fhios agat, rudaí iontach neamhfhoirmiúil agus béim ar an chraic agus an comhrá agus an comhluadar. Na girseachaí mar tá siad dhá bhliain déag agus aon bhliain déag agus bíonn siad ag foghlaim giotaí is píosaí fosta fríd innealra an chláir agus cén dóigh le rudaí a chur le chéile agus tá sin maith daofa fosta. Thosaigh mé ar Ard Mhic Giolla Aoine i mí Márta seo. Sa Seard Mion agus Mion Aoine is ionta Ard na nDaoine. Téann sé thart iontach gasta dar ndóighe. Bhain muid duais eile ar ais 2015 bhain muid an stáisiún tráchtála is fearr in Éirinn a craoladh fríd mheán na Gaeilge agus ainmniúchán anuraidh fosta ag Oireachtas na Gaeilge. Ach i mbliana seo an chéad uair a bhain clár s'agamsa rud inteacht go haonaire agus tá mé fíorbhródúil as sin agus bhfuil a fhios agat as na haitheantais uilig a fuair muid fríd na blianta. Bheadh cupla focal ag Ricky Gervais b'fhéidir ba bhreá liomsa é sin a chur faoi agallamh. Tá mé ag smaointiú cuid mhór anois ar chlósluaithe agus b'fhéidir scileanna difriúla sna meáin a iniúchadh maidir le bhfuil a fhios agat cláracha TV rinne mé cúpla ceann ansin anuraidh is mise ar TG4 seó daofa na páistí agus ba bhreá liomsa an réimse taithí atá agamsa a leathnú ó thaobh b'fhéidir píosaí aisteoireachta nó a leithéidí a dhéanamh ar clósluaithe. glór na ndaoine atá inniu orthu sílim a chur i gcló nó a thaifead. Rud iontach difriúil a bhfuil fhios agat a bhaineann leis an chineál meoin atá ag obair faoi láthair maidir le craolacháin agus craoltóireacht. Tá níos mó Fraincis aige ná Gaeilge. Áitíonn go bhfuil píosa craic ann. Rónán Rónán Mac Aodha, 's iontach maith mar sin. Jenny Greene, tá sí iontach, déanann sí teagmháil maith lena chéile, leis an lucht éisteachta. Eoghan Mac Diarmada fosta mar gheall ar an Ghaeilge, agus tá Gaeilge ar a thoil aige agus baineann sé úsáid amach as go nádúrtha agus agus bíonn craic aige fríd an teanga, sílim go bhfuil sin fíorthábhachtach.